Dia daoibh a pháistí, Múinteoir Diana anseo ag léamh Nuacht RG1, Sraith 5. Tá súil agam go bhfuil sibh go maith, lá álainn atá ann agus Aoine iontach Dé hAoine atá ann. So, mo nuacht ná, bhí mé ag an siopa inniu agus ag an scoil agus cheannaigh mé sú talún álainn, féach orthu siúd ar mhaith libh ceann, agus phioc mé bláthanna fiáine. An bhfuil siad go deas? Yeah. So sin mo nuacht. Um, so seachas sin uh, bhí seachtain eolaíochta a bhí ann a pháistí agus uh, bhí sibh an-ghnóthach. Uh, bhí Conor Mackey i dteagmháil. Bhí sé ag an trá léigh sé leabhar Tom Gates

Leaning Tower of Pisa le sop sin an-suimiúil Diarmuid agus an bheirt acu rinne siad bhí siad ag bacáil agus rinne siad cúig pizza tá na grianghraif thuas ar an aip maith sibh agus tá tá súil agam go raibh siad blasta is léir go bhfuil siad imithe anois a bhuachaillí. Ceann eile eile a bhí, beidh sé, tá mé chun é a chur ar an aip freisin, rinne Diarmuid ceistneoir faoi Sergio Aguero agus so d'fhreagair sé deich gceist agus tá na ceisteanna agus na freagraí, beidh siad le feiceáil ar an aip freisin ar an leathanach. ranga ar an aip. Ok eh bhí Noah i dteagmháil, rinne sé an turgnamh em airgead a ní so is léir ón pictiúr Noah go raibh tú an-chúramach leis an mbealach a leag tú amach an an tasc eolaíochta sin. Maith thú Noah, go hálainn tú a fheiceáil agus tá súil agam go bhfuil tú fós ag damhsa. Em. Bailey, Maith thú, chonaic mé na grianghrafanna eolaíochta freisin, bhí tusa agus Mia an-ghnóthach ag obair ar gach uile cheann, is léir, agus cúpla cinn breise, maith sibh. Alice, Bhí tusa ag obair ag lorg mionainmhithe i ngairdín Mamó nach bhfuil gairdín Mamó go hálainn. Agus an teach mionainmhithe freisin, tá sé sin dochreidte nach bhfuil an t-ádh ort, abair Dia dhuit le Mamó ó Mhúinteoir Diana. Eoin, Bhí tú i dteagmháil gach lá an tseachtain seo le haghaidh seachtain eolaíochta maith thú agus bhí do ghrianghraif suas gach lá. Em, rinne Eoin an turgnamh leis an túr, rinne sé é le leamhacháin agus bhí an foirgneamh sin an-láidir. Maith thú Eoin, rinne tú an-jab leis an eolaíocht agus cad eile, dúirt sé gur dheisigh sé a rothar é féin. Maith thú Eoin, tá tú, em. tá mo rothar briste faoi láthair, más maith leat teacht agus mo rothar a dheisiú freisin, bheinn an-bhuíoch. Em. Maith thú. Seóna, sheol Seóna grianghraf isteach ar maidin de phancóga a rinne sí don bhricfeasta don chlann ar fad, ní, gan aon cabhair. Seóna, bhí ocras an domhain orm nuair a chonaic mé na pancóga sin, bhí cuma álainn orthu, maith an cailín. Agus rinne Seóna freisin fráma do phictiúir. bhí sé rinne sí é le péint agus tá sé bándearg tá sé go hálainn arís cuirfidh mé an griangraf sin suas ar an aip anois so beidh sé ann faoin am atá sibhse ag féachaint air. Sin an nuacht ar fad go dtí seo ceapaim. Tá súil agam nach ndearna mé dearmad ar aon duine nó aon rud ach más rud é go ndearna Déan cinnte é a rá liom, seol ríomhphost chugam. Agus beimid le chéile ar Zoom i gceann cúpla seachtain. Táim ag súil go mór le sibh a fheiceáil agus bain sult as an deireadh seachtaine fada. Tá grian ag taitneamh agus feicim go bhfuil sé cineál gaofar freisin so beidh sin go deas mar tá sé an-te. Páistí, táim ag súil go mór le sibh a fheiceáil arís. Níl Kitty thart, bhí mé ag smaoineamh í a thaispeáint daoibh ach tá sí imithe. i bhfolach arís, but dúirt sí meow freisin. Slán go fóill!